tipemphere ambuye mu dzina la yesu khristu tikudza pamaso panu nthawi ino ya masana chifukwa cha malingaliro ndi kutopa ndi zowawa ndi zovuta zimene sitikutha kukamba koma tabwera kwa inu wafulamba tabwera kwa inu pamene tikuyamba msonkhano wathu pamene tikuyamba mayendedwe athu pamene tikufuna kuti yehova chilichonse chikatidwe kumakufuna mu mphamvu yanu kudzera ku chipani chathu chimene chokondedwa mulungu chimene mwatilola cha dpp motsogozedwa ndi a vp athu ambuye tikupempherera msonkhano umenewu ndi maulendo onse amene tili pano kuti anthu amenewa ife tonse tikayende bwino mchisomo ndi mphamvu yanu popeza kuti chilichonse tikapempha mu dzina la mwana wanu yesu ndipo tidzapatsidwa mu ntchito imene tikupempha chipambano tikupempha mphamvu zanu zodabwitsa kuti yehova zikamenye ndipo zikachite ndipo pa 15 septemba chaka chino Yehova kumwamba aprofesa akapezeke ku nyumba yawo ndi kulamuliranso dziko lino. Zonsezi zikatheke chifukwa cha mphamvu yanu. Ndapemphera ndi kukukwezani mu dzina lodabwitsa Yesu Khristu. Yamba nafe ndi kutsiriza nafe. Amen. Manja manja mao manja mao manja mao manja mao. DPP oye! Bwana

amusowa angotionesa pali ma mp pano amene aku- akuperekezani bwana angoaonesa kenako atibwezera nthawi yanu amusowa Chalamamba. A VP woye! A Peter woye! Pamalo pano pabwera ma MP ya Mulanje muno. Koma tisanatero koyamba angokweza chala akhansala a dera lino bambo kadangwe takwezani chala mmwamba akadako ehe khansala wa dpp ndi uyo chala mmwamba achaponda oye kuchoka apo pali a mp a mp akulimbuli olemekezeka tauchida abwera pano angokweza chala mmwamba kuti muwadziwe dpp waye a vp waye apm waye kuchokera apo pali mayi wathu amene amatilera kuno a mp amulanje pasani amayi mathanga ali patinso

ndi leader of chiyani paja pano tikunena pano ali kunja ku Qatar kunja kukayesesa kuti akalinenere bomali chifukwa cha kumanganamangana kukuchitika kuno eti dpp woye achaponda woye amwanamveka woye khansala mp wina apaoneka ngati wa polisi yet ameneyi ndi mp Santigo Phiri MP wa paboma pa Mulanje paboma akupatsani moni. Ndikufuna a vice president a Mwanamveka adziwe kuti kuno ku Mulanje mwayalandira ndiye poyamba tipanga dpp woye wa azimayi okhaokha kenaka tizapanga dpp woye wa azibambo okhaokha kenaka tizapanga dpp woye wa tonse koma tiyamba ndi wachani dpp woye tikulowa wa azibambo eti dpp woye dpp woye bwana takulandirani kuno kumulanje chamamba chamamba bwana a Mainja poyamba kuti nthawi iyi mundilole ndipeke ulemu kwa inu a VP athu amene mukuyang'ana chigawo chakummwera kuno katundu wa chipani uyu ali apayo Che Mwanamveka landirani ulemu wanu bwana komanso ulemu kwa mayi direkta mayi mayi mainja ulemu wanu ulemu bambo ngalande muli pompano mwaperekeza bwana bambo kamangira bambo maluwa ndi ena otero ulemu wanu pepani mwachuluka kumanga tisikavana ulemu wanu ndakusa sikavana ulemu wanu dpp woye bwana chifukwa kuti a mp ali kutali ali kunja ndilola khansala one minute muyankhule bwerani pabalu mutilandire kunoko dpp woye

Makhansala anzanga mwandiperekeza woye tione zina maononga chani tione zina maononga chani tiyeni tilowe pa september apm akhale pa chiwongolero bwana pepani chifukwa cha mantha ndangoyamba kulankhula koma landirani ulemu wochuluka Bwana Ndini. DPP woye! Nonse mwabwera kusewu kulandira ulemu wanu. Ine mwana wang'ono ndagwada pamaso panu ndikuthokoza kwambiri pa chotipasa nthawi yoti ndilankhule kwa anthu awa. Anthu awa chipani amachikonda kwambiri. Onani mene afikira mungakhale onena kuti akonda kulibe koma akungana mene akunganiramu. ndiloleni mwapaderadera ndathokoza district governor constituency governor ndi timu yonse komanso kuona kusowa mwatigwira zanja mulungu akudaliseni bwana pamene tikulowa mboma 2025 2025 ino mukathane ndi njala imene ili kunoyi bwana zonena zambiri ndinali nazo koma sonkhano wandikulira kwambiri koma awawa ndi atani kodi atilephera pamene dpp ikulowa mboma tikuziwa kuti chichonse chikachotani kodi mulungu akudaliseni nonse zikomo kwambiri

anthu ambiri sanathe kuyankhula malo ano koma munthu amene a vp ambwerera malo ano ndi munthu amene akugula chimanga 1500 pa kilo munthu amene a vp ambwerera malo ano ndi uja akuuzidwa akapita ku chipatala kulemberedwa mankhwala ndikumuuza kuti upite ukagule ku private munthu amene a vp amanamveka ambwerera ndi munthu uja akugona ndi njala dpp woye bwana kuno kumulanje takulandira anthu mukuwaona apawa atopa ndi boma limene lilipoli ndipo anthu akuona kuchedwa kwambiri kuti pa 16 pafike kodi inu azimayi muli pano ndikufunseni ine funso munali ndi mamuna anu anakuberekerani ana 5 mamuna uja ndikusiyana naye iya tinene kuti analephera kukuberekerani ana 5 ndiye mwasiyana naye ndiye akabwere wina wa muzimomo oti nso munamuziwa kuti awa asizimayendamo nyumbamo nde azikakuuzani kuti aineso ndifuna mundipitirize mundipase zaka zina 5 ndibereka igwirigwiri vuto lili ndi inu anthu anthu akuno mmachedwa ndi nyemba ena sanalembese ndi kulembesa kumene koma tikunena kuti ife amene talembesa pa 16 septemba profesa arthur peter mutharika akulowaso mboma Dziko ndiye aliononga kwambiri. Anthu kwa nthawi yoyamba m'Malawi muno kuja chiteze chiteze chonu chendingina ngati chimene chichachiradi chochija apulezidenti tikulandireni kuno poti mwadutsa malo ambiri ndikufuna mulankhule kuchinamtindi cha anthu amene atopa ndi njala ali apawa

ambiri akunoko kwa Chikwawa kuno bwana ngati pali munthu amene wazunzika kwambiri mu dziko muno ndi umphawi umene Malawi Congress Party yabweretsa ndi mzimayi bwana umphawi wa azimayi ndi wosanena chifukwa ife azimayi ndi amene timalera banja ife azimayi ndi amene timalera nkhalamba ife azimayi ndi amene timalera matenda ku chipatala Kukacha mamawa mamuna amatha kukuuza kuti ndikubwera, akatero sadzabweranso wapita wakalowa kwina. Kukusiyira ana 5 bwana, uziwadyetsa, azisamba, azipita ku sukulu. Nthawi ya a Peter ife azimayi sitimamva kuwawa olo tidya na 10 sizimatheka. Koma lero Malawi Congress Party bwana yatipatsa umphawi. Azimai mukuwaona apa awa bwana ambiriwa sopo sanasambe awa sopo sanasambe awa sanasambe awa bwana azimai mukuwaona apa awa mvetserani mvetserani ena mukuwaona apa awa azimai ambiriwa abwera osadya apita kunyumba apita kunyumba akagona ndi njala pachifukwa ichi azimai ndikupempheni pa 16 septemba Mumuchotse Lazarus Chakwera pa mpando, achoke, achoke, achoke. Wabweretsa umphawi, wabweretsa matenda, wabweretsa umphawi kwa ana athu kukanika kuwadyetsa. Zikumveka bwana mkazi kuti aoneke bwino mwa ndikuonekeramu ine panopa ndi ndalama ndikunama azimayi ndi ndalama mkazi amafuna kuphoda teza amafuna onunkhira teza amafuna duku labwino kodi tichena bwanji ngati mabizinesi anagwa tichena bwanji ngati chimanga chili 70000 kugula salu kugula salu mabanja anu akuyenda azimayi mabanja akuyenda kodi olo mamuna kukuuza lero kuti akazi anga tatembenukira kuno utembenuka zitheka kutembenuka kuja kumayenda kuja kumayenda kuja bwana mukatinenere kwa profesa 16 septemba tukabwezera profesa m'boma boma ili lipitenso ku dpp

Sema mwenye mwamba. Sema mwenye mwamba huko. Mpeleke ulemu. Mudilole nipeleke ulemu kwa a director Amai. DPP oye! DPP oye! Chala cha m'mwamba! Chiti! Tukuna cha Profesa Chiti! Jada Jose Chiti! Mundilole ndipeleke ulemu kwa director amayi mayi Maria Mainja ulemu wanu komanso ndipeleke ulemu kwa director anyamata a Yona Mlotha ulemu wanu Ndiperekenso ulemu kwa a former RG omwe alinso advisor a president a Kamangira ulemu wanu. Mundilole ndipereke ulemu kwa ma MP anzanga akuno ku Mulanje kuyambira Santigo, Mayi Mathanda, a Chi- a Chida uko ndi ma MP onse amene muli pano ndiphatikizaponso Honourable Malowa ndaona pira kompo pompano komanso mbuyathu Musowa ulemu wanu ndipereke ulemu kwa district governor amene muli pompano kwa governors komanso executive yonse ya constituency imene ili pano DPP oye DPP oye komanso ma directors amene mwachokera ku region anyamata amayi ulemu wanu DPP oye amene akumva kuwawa amene lero akugona ndi njala funa ndikufunseni funso ili chakwera akhale asowe chakwera a- akhale asowe tiyenaleze asowe asowe asowe chakwera chakwera chakwera A- amene akuti amene akuti profesa arthur peter mutharika pa 16 september pano abwerenso ku state house chala m'mwamba tonse tavomera kuti abwerere red pa 16 september abwerere profesa arthur peter mutharika abale anga abale anga kuno kumulanje ndikuziwa mukuvutika mukuvutika mukuvutika ni njala choyamba mmene timachoka m'boma profesa arthur peter mutharika pa 2020 thumba la chimanga linali 8000 kwacha

Ndipo ee, wadawada anali pande kwani pa 100 kwacha anali ete kwacha pano ndi 220,000 ndipo ee, ndiye wina wolezera wokhuta mowa azikanena kuti boma ndi lomweli ndiye kuti mutu ukuyenda ndiye abale yanga munimve ine mwana wanu wakonkuno eti ndine mzukulu wanu inu ine eti ndine mchimwene wanu ineyo ndikupempheni tisapangeso mistake tisapangeso mistake dpp oye chipani chomwe chikuziwa kuyendesa dziko lino ndi cha dpp osogolera wake profesa arthur peter mutharika palibenso wina chakwera chimene amaziwa ndi english basi inu mumadya english mwina mumadya english inuyo dpp oye ndiye tikuti paku Bwera kalembera wa masiku wa, wa, wa chenuzi wa two days only mwanimva eti masiku awiri okha tiyeni amene simunalembese ndikuikake mdee kubwera iyi ina madeti ake mukuwaziwa tiyeni tikaunjikane tikalembese amene sanatani amene sanatani dpp oye tikalembese amene tinalembesa kale tingosunga imeneyo ndi chikwanje chochosera chakwera siyote kodi ndiye pa 16 september tizanyamuke tatenga agogo athu tatenga achimwene wathu tatenga amkulu athu tikamuchose chakwera pampando dpp oye dpp oye kuti zitheke choyamba tiyenera kukhala ndi suti tiyenera kukhala ndi yani suti maiziwa suti ndi imene avalawo jekete ya blue red trauza komanso sh- shati umu ziliwe tikangotero so jekete ndi profesa arthur peter mutharika katundu amene amadziwa kuyendetsa dziko Mlerankhungwa amene amakonda anthu ake ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. So choyamba tizavotere Profesa Arthur Peter Mutharika. Tikugwirizana ne? Muniwa pamadene? Muniwa eti? Kachiwiri tikasankhe MP wathu. DPP woye MP wakuno ndi honorable George Thap- Thapatula Chaponda. DPP woye MP wakuno ndi ndani? Chaponda. Basi tikusinthanso chiyani munthu unga- ungamusinthe munthu wachikulire amene ali leader of opposition zoona munthu akugwira ntchito tikunena pano kuti kusogolo kuno zikhale zabwino ndiye mukamuchotse lero mp wathu ndi honorable george chaponda komanso ndaonanso kuti khansala wanu mankonda sichoncho kodi a kadango ndiye tikangosankha profesa arthur peter mutharika tikusankha honorable george thapatula chaponda komanso khansala wathu Inoe! Ndiye kuti zo- zonse ziyenda bwino. Sichoncho kodi? Tikugwirizana pano eti? Sapange mistake. Nthawi ija ena mati asavote ayi tizaone zina panoso sita taonatu eti taona nyekhwe taona nyekhwe panopa anena kale maria uja kuti mabanja sakuyenda bwino ngakhale amuna akulephera kuti angathe kudyetsa banja akuthawa akuthawa ndiye pa 16 september profesa arthur peter mutharika abwererenso mboma sichoncho kodi mukanama asipa ndikawauza ati kuti ndinapita kwa chikhwaza ndinapita ku mulanje iwo akuti pa 16 september mukhalanso president wa dziko lino komanso ndikawauza kuti anena kuti mp wawo ndi honorable george chaponda komanso kansala wa dpp sichoncho kodi nde ndi mawu amenewa wotsiriza amenewa tagwirizana nawo pano kuti asankha profesa arthur peter mutharika kuti mavuto amenewa athe fetereza uja atsike eti chimanga chechi utsike mchele uja utsike mafuta ophikira atsike profesa arthur peter pita sio jeje chala mmwamba chala mmwamba chala mmwamba chala mmwamba komanso ndiwathokoze mafumu amene abwera pano ndiloye sa mafumutu abwera ambiri onse abwera pano amene nawonso akumva nyekhwe zoti zinthu sizikuyenda dpp woye ndiye ndikuthokozeni amfumu athu komanso mwapadera atajiya nkufika kumene mwana wa anachaza ulemu wanu dpp woye ndiye uthenga nawu choyamba amene sanalembetse akatani amene analembetsa asunge chani kuti pa 16 september tikaso- tikasankhe profesa arthur peter mutharika tikasankha profesa arthur peter mutharika pa mp ndi dr george chaponda sichoncho kodi komanso mp wa dpp sichoncho kodi usapange mistake kale lija kale lija zakudya zimakhala za mbwembwe timati tikapita ku mulakho kuziwaso inu eti zakudya za mbwembwe koma pano kusonkhesa angopezeka kumakaka okha ziteka ndikuti ziteka posiriza chakwera atani chakwera atani talimbikana achoke achoke Acho. Ndiye- ndiye chifukwa cha nthawi mundilola abale athu ulendowu ndi wautali tikakambe ndi abale athuso kumusi uku koma tikamachoka pano uthenga ndi wa pa 16 september tikamachoka pano nkhani ndi ya profesa atapita kutali Chakwizanaye zokupambira mukaudaliseni